okay guys ndatulukiranso tine Muja Secret Nyeka ah. titatha kuona za titapanga import ma video uh, ah, video yathu kupanga import audio yathu zonse pamodzi kuphatikiza pamodzi taziika pamodzi kuziika ku, ku, ku timeline yathu komanso taduladula kuchotsa molakwika kusunga mmene tikufunamo Tsopano lero a ndifuna ndikuonetsereninso njira ina kuti a video ma video athu tingaike bwanji ma effect komanso ku audio yathu tingaipange control bwanji kuti imveke bwinobwino kaya tifuna titsitse volume kaya tifuna tiikweze tingapange bwanji so mosataya nthawi video yathu ija ndi imeneyi imene tinapanga edit ija

ndithu video yathu ndi imeneyi ndithu ah, mmene tinapangira muja komano tikuyenera kuti tiike ma effect cholinga chokuti video imeneyi izilowana bwinobwino mm, izilowana bwinobwino mm. yeah so pali njira zingapo zimene tigwiritsa ntchito popanga zinthu ngati zimenezi so kuipanga stop titenga uh, arrow uh, cursor wathuyu timuika kumapeto kumeneku kaya tifuna tipange zoom uh, zoom chonchi kuti tione kuti okay masuti ndi space zikukhala bwanji funa tipange zoom kwambiri choncho ya okay choyambirira ngati tifuna tiike ma effect pamene papa tifika pamene alemba kuti effect tikapanga click pamene pa timaona kuti bar imene ikhala ndithu ikutsegula ya mmene z- yatseguliramo ya apa tikhoza kuchepetsa kuti ikhale ndi space bwinobwino tiziona bwinobwino ya ngati chonchi iyi bar-yi ndinakuuzani kale kuti ndi ya audio so mmene tapangira pamwamba apalemba kuti Ah, presets. Ah, ma presets athu ali muti ali mmenemu. So tikapanga click pamene papa chonchi. Tikapanga open pamene papa mkati mu- muli zinthu zambirimbiri. Ena awa ndi ma plugin. Yeah. Oti ndachita kuika ah, oti ndachita kuikamo nde pali zina zamomo ndithu zimene zimabwera ndi chani premiere pro nde chimene tingapange straight apa tibwera pamene alemba kuti premiere pro tra transition mm, ma transitions ma, transi, ma transitions athu ali pati ali pamenepa nde tikapanga click mmenemo muona kuti alembamo kuti 3d motion uh, dissolve Sindingafotokoze china chilichonse komano sindingakuonetsereni china chilichonse komano ndikhoza kukuuzani kuti mukakhala ndi nthawi muzitsegula mmenemu ndi kumayesa zimene zikuchitika nde ma pali ma ngati ineyo ndimakonda kugwiritsa ntchito chani cross dissolve nde ti tikungotenga kungopanga click cross dissolve wathu uja ndikuzamuika pati pamene papa pamene pajoinirana chani video yathu chifukwa apa tikupanga deal ndi chani ndi video pamene pajoinirana video yathu chonchi tikapanga okay choncho ndekuti ah, tipanga play pamenepo ndemukhoza kuona kuti mmene tangopanga chonchomo mmene video yatani ka transition kamene kamene katani kalowera pamene papa ndikutani ndikuonesa ndithu kuti ah, china chake chatani chachitika Mm, like in fact muona apa palibepo apa ndekuti tipangaso stop ndikusankhaso kuti kuti ndi ujeni yanji imene tikufuna apa kuti tiike let's say tifuna tingoika uh, paliso amati film dissolve ndikapangaso amene ndikuikaso uh, pamene papa choncho ndikuti muonaso kuti zizachitika pamene papa muonaso kuti ndi chani mm. zangolowana kuno bwino muja mutani mopasa chidwi muja ndithu yeah, so mosataya nthawi titenganso tikhoza kubwera apa nde tikhoza kutsika mmusi tikaone akuti pali zoom mwina tifuna tipange tipange zoom ujeni yathu ijayo nde tingopanganso apa ndikupanga chani ndikupanga paste pamenepo ndikuti tikapanga play pamenepo apa muona kuti zoom wathu uja watani wabwera pamenepo apa mm? komanso tili ndi chani slide mm? tikabwera apa pa slide pa let's say video yathu ndi apa Tikhoza kungobwera umu ndi kutani, ndi kutsegula mmenemo ndi kusankha chimene tikufuna ndi chani, or slide or push. Uh, let's say tingotenga uh, slide push tiike pamenepo, ndiyeno mukhoza kuona kuti ikapanga play yapanga push, mwaona eti ndikuti umu muli njira inanso imene tikhoza kutani kugwiritsa ntchito chani, ma effect koyambiriraku uku tikhoza kuona kuti tikabwera tikhoza- apa, titseke apa tikatseka pamene papa tiyeni tibwere tiku- tifike mmwamba Wa, tikafika mmwamba mmene mumo tikafika tikafika mmwamba mmene analemba kuti dissolve tiyeni tifike ni mmene nde ineyo ndimakonda kugwisa mwina ntchito at uh, black to bl- uh, dip to black or dip to white let's say dip to white Ndiye tikhoza kumuika koyambiriraku bwinobwino. Ndiye kuti video yathu ija ikamayamba chonchi, mwaona eti? Komanso kumapeto kwenikweniku video yathu ija ikamatha, mm, ndimakonda kuika dip black. Ndiye ndikapanga chonchi, ndiye kuti video yathu ija itha chonchi. Alright, so tikuyamba taika dip to white kumapeto taika dip to chani to black. So let's say audio, uh, let's say audio tikapanga audio yathu kuti tione bwino bwino uh, tikhoza kukulitsa apa tikhoza kugwiritsa ntchito timeneti ndikuizumula audio yathu kuti tiziona bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani so mukhoza kuona kuti mkatimu mukuoneka kuti muli chani timalayini ndithu timalayini timeneti ntchito yakenso ndikupanga chani control cholinga chokuti ah, mwina tikweze kapenanso titsike titsitse njira ina ngati apapa tikapanga kliki pambali pa choncho mukhoza kuona kuti ah, pakumalemba kuti volume mm. yeah so let's say to video yathu ndi tapanga play mukhoza kuona kuti bar yathu ikuonesa ledi zimenesonyeza kuti uh, audio ya- ma audio yathu atani akuyenda so chimene tingapange apa ndikupanga stop kufika pa audio yathu imene tikufunayo ndikukilika mkatimo ka bar kamene kanthu kali ndikukatsitsirako m'munsi ngati tifuna tikweze ndetikwera ikwera kwambiri penepapo Alright. zimene ili distortion zimene sizili bwino ndiye tikayitsitsa m'musi ya izo apa muonesa kuti si- sikupanga clipping ka- si- si- sikubausa kokwayi inu muonese kuti ujeni yanu audio yanu mukayipanga chonchi isamafike kwa lediko kaye choncho ndikuti iyiso tikhozanso kuyitana kuyitsitsanso You see. ndekuti tipezeka kuti tapanga video yathu ija komano audio ikumveka chani ikumveka bwinobwino sikupanga chani sikupanga distortion taitsitsatsitsa bwinobwino Ehe. so audio yathu ili chani sikupanga mkhoza kuona apapo kuti mmene tatsitsapo sikupanga clip kuku hmm? iku- ikupanga ndithu bwino bwino yeah so apapa ndimafuna ndikuonesereni ndithu kuti mmene tingapangire chani tingapangire edit uh, audio komanso chani komanso mmene tingapa- tingapangire apply ma effect let's say kumapetoku audio tikufuna kuti kumapetoku Pamene a ikufeda kuku ikupanga a dip to black audioso ikhaleso kuti ikutaniso ikutsika ikutsika ndithu bwino bwino ndekuti chimene tingapange apapa titseka umomu titseka mmenemu ndekuti tipita m'mwambamu tifika pamene alemba kuti a audio transitions tikapanga click mmenemo umomu alemba kuti crossfade tipanganso click imene mo ndimakonda kugwiritsa ntchito chani uh, uyu amene alemba kuti uh, exp, uh, ndimakonda kugwiritsa ntchito ameneyi ndiye tikapanga click pamenepapa ndikuchani ndikupanga drop pa audio yathu apa mm? ndi audio imeneyi tikhoza kuipanga chani ndiye kuti tikhoza ku kuti video yathu ija ikamafeda audio yoonso ikhalenso kutani ikufedanso alright zimayendera chonchi nde apapa kuti tipange chonchi bwinobwino mwina ndizumulenso bwinobwino kuti muone bwinobwino kapanga chonchi muona kuti apa kapanga click chonchi ikusowa imaonetsa ndithu bwinobwino kumene yatani yapangira cross ku uh, effect control imene yapangira cross ndikuti apapa zili ndi ife kuikulitsa olo kuitani kuichepetsa audio yathu ija ndi imeneyi ndekuti ngati tifuna tikulitse pamabwera ka arrow kosonyeza kuti mukhoza kukokerako ndiye tikhoza kulowa mkati lero mukapanga play iyambira uko onet mukufunanso muchepetse ndiye timatani tichepetsanso bwino bwino molingana ndi mmene tikutani tikufunira onse i- ma effect tikapanga click ndimakamba za control eh, effect control tikapanga click effect imene taikapa let's say pa video pathu imaonetsa apa ndiye mumatha kupanga control kuti effect yanuyi iyambire uku ikathere uku kapena kuti iyambire uku ikathere uku Ma- mumasankha zimene mukufuna mu- inuyo komanso mumatha kupanga control bwinobwino ah, b- border kaya effect yanuyo imene mukufunira kuti tani igwirire ntchito zonsezi zizi timagwiritsa ntchito nde mukakhala ndi nthawi nthawi zina zake ngati palemba kuti start ndekuti iyambira uku mukapita awo end ithera kuti ithera kumeneko nde it mumatha kupanga inuyo control ndi ma ma ma ma seconds apamenepa pamene mukufunira kuti iyendere effects effects uh, effects yanu so zonsezi nzoti kuyenera tiziyenera kugwiritsa ntchito hmm? kupanga control effect osangotenga ma effect aja kuwaika mmene alili nthawi zina zake sizimakhala bwino umafunika nthawi zina zake ndithu ungoonetsanso nawenso luso lako kuipanga control bwinobwino ya mmene zimakhalira ndithu so apa ndimafuna ndimangokuonetserani kuti tsopano titatha kupanga import video yathu ija kuibweretsa kumenekuku tapanga tapanga arrange bwinobwino tadula monse mosayenekera tachotsa nde tiikire tima effect tsopano kuti video yathu ija ipange join bwinobwino ilumikizane bwinobwino komanso audio yathu ipezeke kuti mwina ikutha bwinobwino So tionane tikhalenso limodzi tsopano apa video imene ikubwerayi mukhale pompo inuyo pa video imene kubwerayi tikhala tikuona tsopano kuti color grading kuti kuti color tingapange bwanji kuti video yathu ija ioneke bwino tsopano kuti ya ioneke mwa quality yabwino tingapange bwanji tsopano Nditikhalenso tikuona video imene ikubwerayo ndithu nda ndakunyadilani nonse pokhala pamenepo poonela video imeneyi ndithu ndakuuzani kale kuti nyesi media osaiwala kupanga chani subscribe kuti nthawi ina iliyonse imene ndatumiza video inuyo muzilandila ma notification kuti ah, nyesi media kapena kuti secret nyeka wapanga post video yatsopano pachani pa YouTube tiyeni tionere. Ndakuuzani kale kuti ndikupanga izi kuti wina aliyense azidziwe zinthuzi amene ali ndi chidwi chophunzira aphunzire chifukwa chake ndikuphunzitsa zinthuzi mu chani? Mu Chichewa cholinga chokuti tithe kumvetsetsana bwinobwino mu ziyankhulo zathu. Ndithu mukhale ndi tsiku labwino osaiwala kuvala mask kunjaku kuli chani? Kuli kolona. Titetedeze moyo pamenenso tikugwira ntchito tikunyamula makamera. tikhale limodzi so video imene ikubwerayi sure